Фӏэхъус апщий вжызоӏэ ди нэтыным кърихьэлӏауэ хъуам. Нобэ ди псалъэгъущ Тембот Анзор. Анзор илъэс куэд щӏауэ Урысей Федерацэм бэнэкӏэ хуитымкӏэ и ныбжьыщӏэ гуп къыхэхам и гъэсакӏуэу мэлажьэ, Анзор, уи махуэ фӏыуэ. Мазэ хуэдизкӏэ бгъэзэжу щытмэ, зэрытщӏэмкӏэ, Грузием фыщыӏа дунейпсо зэхьэзэхуэм фыщыӏам къыщынэмыщӏауэ япэ увыпӏэ къэфхьа? А зэхьэзэхуэм фызэрыщыгугъам хуэдэу къыщӏэкӏыжа, хьэмэрэ фи гугъа гуэр къывэмыхъулӏауэ щыт? Ау чемпионатым зэрыхуей дыдэм хуэдэу къапщтэмэ, езы Грузием дэгъуэу драгъэблэгъа модрей иныкъуэ дыздэкӏуам теухуауэ хэмыту щӏэдахэу драгъэблэгъа. Ауэ дэ ди командэр сборнэм мис илъэсипщӏ хъуауэ, мис мы дунейпсо зэхьэзэхуэм зэи япэ увыпӏэ къэдмыхьу зэи дыкъэкӏуэжакъым. Ауэ, къапщтэмэ, дыщу нэхъыбэ къэтхьыну дыгугъа? Зыгуэрхэри зэран хъуа тӏэкӏуи сщӏэрэ? Ну, щӏалэ-щӏалэ, опыт тӏэкӏу яхурикъуакъым ди судьяхэми, тӏэкӏу ошибкэ гуэрхэри щыӏа ауэдурауэ. Къапщтэмэ, ди къэралыр борьбамкӏэ дызэрынэхъ лъэщыр абдей адж гуэрым къэдгъэлъэгъуа икӏи арэзыуэ дыкъэкӏуэжащ япэ увыпӏэ къэтхьыным. Фэ фи ныбжьым теухуауэ псалъэу щытмэ, вгъэбанэхэм я ныбжьым теухуауэ, хэт нэхъ фи хьэрхуэрэгъу нэхъ лъэщу фиӏэхэр, сыт хуэдэ Сыт хуэдэ къэралым къикӏахэра. Дунейм къапщтэмэ, Америкэр нэхъ конкурент мыстхэм щыщщ, абы борьбам мыст гулъытэшхуэ хуащӏ, езым къапщтэмэ, ди къэралым зыщӏыма нэхъыбэп зыщащӏ, мы къапщтэмэ школхэм щрагъаджэ. Ар Ираныр, Азербайджаныр, езы Грузиер, мис мы Украинэри, нэгъуэщӏ къэрал Тыркури, ари япэщӏэтщ. Абыхэми зы дыщэ, дыщитӏ къахьу, ауэду. Грузием фша гупым Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ зыгуэр хэта е адыгэ зыгуэр хэтауэ щыт?
Грузием тшам зы адыгэ щӏалэ цӏыкӏу Шэбзыхъуэ Алик жери ауэду хэта, ещанэ увыпӏэ къихьа, абы япэ къихьыну дыщыгугъа икӏи къихьыфын хуейуэ щытащ, ауэ Ираным я бэнакӏуэм текӏуэ, нэхъыфӏыӏуэм текӏуэ тыншуи, Тыркум дей зэман мащӏэ иӏар тӏэкӏу. Абы тӏэкӏу зы ошибкэ ищӏри, ар хузэгъэзэхуэжакъым, зэман тӏэкӏу хурикъуакъым. Ауэ къапщтэмэ, и бэнэкӏэм теухуауэ увыпӏэ къихьыну дыщыгугъащ. Абы ди второй номерыр Европэм сшати, ар а тыркум десять нолым текӏуа. Европэм зы адыгэ щӏалэ цӏыкӏу Къэбэрдейм щыщу бэна адыгэ щӏалэ, ар Европэ первэ хъуа мы гъэм. Шэрий Инал. А щӏалэм дауэ уеплъыр Анзор и къэкӏуэнум, зыкъызэкъуихыну ауэду зыгуэр зэфӏэкӏ гуэр, нтӏэ, Шэрий Инал, ауэду зыгуэр зэфӏэкӏ. Абы исту бэнар Алийра зэкъуэшитӏ мэхъу, зэкъуэшитӏ мэбанэ.
Ну, Иналыр исту щӏалэ, ну, мис мы гъэ къакӏуэм сыщогугъ сэ мыс тезгъэкӏуэкӏыну, къыхэсхыну иджыпсту Европэ, мирым япэ иту езгъэкӏуэкӏыну сахэплъэнущи, сыщогугъ сэ ар япэ хъуу, ну, къэралым и командэм хэту мир е Европэ сшэну си гугъэ, ну, къапщтэм езыр щӏалэ, ну, ауэдэ мыс диӏэщ езым. Ауэдэхэм дей мис а гупхэр къыщыхэпхым дей Анзор пшэну. Тӏэкӏу уэ езым уи лъэпкъэгъу, уи республикэм щыщхэм, уэ пхузэфӏэкӏыр, абыхэм нэ лейкӏэ уемыплъу, Пэж дыдэу нэхъ къэзылэжьыр пшэну, къарукӏэ нэхъ зыхузэфӏэкӏыр пшэну мис ауэду и ужь уит, хьэмэрэ ухуей хуэмейми, уэ уи лъэпкъым щыщым, уи республикэм щыщым нэхъ нэ лейкӏэ уеплъыр ауэду къыщыхэпхым дей гупым хыхьэнухэр. Сэ мыбдеж сыщыщыӏэм дей, сыщыщыӏэм дей дыдейхэм нэхъ садолажьэ, нэхъ мыс сощӏ, ауэ абдей хэсха нэужь сэ абы, абы сеплъыф, сеплъыну, къэзгъэлъэгъуэну ауэдэу щытӏым, а хэсхахэм псоми зыхуэдэу къапщтэм сахущытщ япэм. Ахуэдэу, зыхуэдэу щыкъалэжьмэ. Къалэжьмэ, зыкъагъэлъагъуэмэ, езыхьэра жьакӏэну, ауэдэу зэрызгъэувра мыхъуу, уадэӏэпыкъуу зэтӏо щӏыпӏэкӏэ мыс пщӏэу щытмэ, езыхьэм хуэмыхьэзыру щӏыпӏэ пшэмэ, зэтӏо проиграть ящӏын, абы зэран уахуэхъункӏэ хъуну, ауэдэу пщӏы хъунукъым, итӏанэ дэ лъэпкъ ӏэджи зыхэт сборнэм, ну, зы, сэ илъэс дапщэ хъуауэ улажьэмэ, уэ уейм тӏэкӏу нэхъ нэфӏ непхьу къалъагъумэ, мыдрехьэми, тӏэкӏуи я жагъуэ хъуну, сыту ныкъу. нэхъ гупыр зэбгъэдэӏуэнум жей нэхъ гугъу мэхъу, абыхэм теухуауэ справедливэу нэхъ зэрыщытынур ущымыту хъуӏым, ауэдэу зызытынур абы деплъкъым, ауэ ди адыгэ щӏалэ цӏыкӏухэр щыбанэкӏэ щыхъукӏэ, дэ дыдейм школэм дей щыӏэм дей мыбдей дэ тхуэщӏэр зыри къэдгъанэкъым, абдей псоми зэхуэдэу зэрыхъукӏэ сэ сэбэп сыхуохъу а Дагъыстанхэми, осетинхэми, нэгъуэщӏ лъэпкъхэми, урысхэми ӏэджи ди командэм хэтщ. Мес а Рамоноври Садулаеври ахэр илъэситӏ-щыкӏэ дэ ди сборнэм хэтащ ди гъусэну, зэрыцӏыкӏу лъандэрэ тлъэгъуауэ зэрыхъур зэрыхъуну ахуэдэу щытщ.
Апхуэдиз щӏалэгъуалэр, апхуэдиз лъэпкъ зэхуэмыдэм къыхэкӏа ныбжьыщӏэхэр я лъы къэплъыгъуэу, я делэгъуэу жытӏэн, А псор къэбгъэдэӏуэну гугъукъэ Анзор зэбгъэдэӏуэну?
Къапщтэмэ, тыншу къыщӏэкӏынкъым ар абы япэрау сэ тренер иджыри гъэсакӏуэ къыхызош, ну, абыхьэми пщӏэ яӏэу, нэмыс яӏэу цӏыхухьэр зэрагъэдэӏуэфу, итӏанэ къыщыхэтшанымкӏэ япэу дэ зытщӏыр нэхъыжь нэхъыщӏэ, нэмыс къапщтэмэ Урысейм къикӏахэр, Якутием къикӏахэр нэхъыжь къалъагъум къэтэджу догъасэ. Езыхьэр Сыхуэдэ лъэпкъми, сыхуэдэ мыстми, зэкъуэшым хуэду, мыст хуэду дэ къапщтэм борьбам традицэшхуэ диӏэ, ар ахэр псори яхэтлъхьэу, абы теухуауэ воспитательнэ лэжьыгъэм куэд тыдогъэкӏуадэ. Абы тумыгъэкӏуадуи хъунукъым, бэнэкӏэ ебгъащӏэкӏэ зы хэлъадэу, зы хэжыжу, ну, командэ хъунукъым. Дэ ддейм зыр мирым яшэ щхьэ зы весым цӏыхуиплӏ тху диӏэщ, абы и пӏэм иту. Ахэр уимыӏэу щытмэ, абы зигъэхьэзырыфынукъым.
Спарринг партнер жыхуаӏэр.
Партнерращи, абы зыгуэр къыщыщӏмэ, е травмэ игъуэтым, е второй, е третий номер мирым яшэу чемпион мира щыхъу щыӏэ, ари ящӏэ. Майданэ, дауэ зэрыприсынур, командэ къыхэсха нэужькӏэ, абы псори къагуроӏуэ. Нобэ абы и местым ар зэритынур, ар къыгурыдогъаӏуэ, абы зыу зэрыдэӏэпыкъун хуейр. Сэ щресыкӏуэкъым жыпӏэу щӏебгъэхыу сыту ауэдэ щыӏэкъым, абы занщӏэу зыгуэр. Сэ сщӏэрэ, ямыщӏапхъэ зыгуэр ящӏмэ, е унэм зэрыкӏуэжыну, е карьерэ къызэраухыну къагуроӏуэ абы теухуауэ. Аращи, лэжьыгъэшхуэ гъэсэным теухуауэ едмыгъэкӏуэкӏ хъуӏым. Махуэ Билал сымэ хуэдэу, Джэду Аниуар сымэ хуэдэу лъагапӏэшхуэхэм кӏуэфыну, ауэдэу зыкъызэкъуахыну уащыгугъыу зыгуэр щыӏэ, цӏэ унэцӏэ гуэр къипӏуэфыну, Анзор, ди республикэм щыщу? Иджыпсту мис къапщтэмэ, дэ щӏалэгъуалэхэм дыдейм. Дэ ди къэралым нэхъ борьбам нэхъ лъэщ мирым, мис, зэрыжысӏащи, зы-зы-зытӏэ дунейпсо зэхьэзэхуэ, зэи етӏуанэ къэтхьу дыкъэкӏуэжакъым, дэ сэ зны, мис, последнэ илъэсипщӏыр къэщтэнщи, мис а къэралым щыбанэкӏэ зы е тӏу щы япэ увыпӏэ етӏуанэ къэмыхьауэ зэи уже къэкӏуэж. Япэм лъэсищ плӏым зыгуэр щӏыпӏэ хэхыу щытамэ, адэ лъэс тӏощӏ ипэкӏэ, пщыкӏутху ипэкӏэ иджыпсту, мис, мы гъэм, мис иджыпсту, махуищ плӏы ипэкӏэ, Илъэс пщыкӏухым нэскӏэ Россие кӏуэкӏа адыгэ щӏалэ цӏыкӏуитӏ пер япэ увыпӏэ къахьа етӏуанэ, ещанэ ауэду цӏыхуитхухэм нэс сборным хэхуа. Ауэду илъэс къэс ауэдиз цӏыху хохуэ. Аращи, ну ахэр езыхьэми елъытащ, едэлэжьэнуи, акӏэ къэкӏуэтэнуи. Ар иджысту мис дэ залым щӏалэ цӏыкӏухьэ щыщӏэтым ущӏэхьэмэ, илъэс цӏыху тӏощӏ. Цӏыху тӏощӏрэ пщӏырэ щӏэтмэ, абы и ныкъуэр псори сборной командэ Россием хэтщ. Кӏуэми къэкӏуэжми аращи, мыдрей щӏалэгъуалэр абы доплъей. Ауэдурэ хуэдурэ тренерхэми нтӏэ щапхъэ трах, ауэдурэ ну абыхэм мо япэ ища, япэ иту щӏалэхэм абыхэм ну терагъэгушхуэми, еплъыми, мис дэри дыхъуфыну, дэри дэ тхуэду, мис фэ фхуэду мы залым щӏэту ауэду цӏыкӏуу къэхъуауэ аращ, ар жытӏурэ ну ари ялъагъу, Махуэ къэс мис щӏыпӏэ дыкӏуамэ, Билал сымэ хуэдэ, Аниуар сымэ хуэдэхьэр, ну, телевизор фӏэкӏ ямылъагъуу сурэт зытрагъэхыну щӏалэгъуалэу щытым, мыбы ар ялъагъу я залым къыщӏыхьэу я гъусэ тренировкэ зэр, ну, зэманкӏэ зэтемыхуэми, ар щӏэкӏыжмэ, ар зэрыщӏыхьэр ялъагъу, тренировкэ щащӏыр ялъагъу, абы теухуауэ мыстышхуэ диӏэ. Вольный борьбам къапщтэмэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым мыбы тренировкэ щащӏыжу мыбдеж иту мы командэра диӏэр. Мыдрейхэм ну диӏэщ дэ яӏэу дзюдохэми сытми, абыхэм илъэс псом сборный командэм щыӏэ. Дэ дыдейм илъэс ныкъуэм, мазищ-плӏым унэм щащӏ, адрейм дэ ди гъусэу уже сборнэм щащӏ. Аращи, мыбдеж къапщтэм лэжьыгъэшхуэ щокӏуэкӏ. Мыбдеж лэжьыгъэ щемыкӏуэкӏмэ, Абы ухэхуэфынут дэ дыдейм и, ну, бгъэдэлъ, и подходыр ауэдэу зэрыщытри. Ауэдэу щымытам, мыст мыхъуамэ, ауэдэ лъагъуэ мысти диӏэнутэкъым. Тренер хъарзынэхьэри диӏэ, иджысту йолэжь щӏалэгъуалэхэм фӏыуэ. Дызэгурыӏуэу долажьэ дэ къапщтэм. Зэрысщӏэмкӏэ, Анзор, Аниуар сымэ, Билал сымэ нэхъ лъэщу утыку щихьахэм щыгъуэ ахэр нэхъ балигъыпӏэ щиувам щыгъуэ уэ уи нэкӏэ плъэгъуа? Абы щыгъуэм дауэ ӏуэхур къызэрекӏуэкӏа зэрысщӏэмкӏи, тӏэкӏу Аниуар япэу ауэдэу утыку ихьэн щыщӏидзам щыгъуэ удэӏэпыкъуа си гугъэ. Аниуар япэхэм,
щӏалэгъуалэхэм сытымкӏэ мис мы Европэ мирхэм хэмыхуэу, иджыри нэмысу, ауэ езыр щӏалэ узыншэ цӏыкӏуу, фӏыуэ бэнэ, фӏыуэ банэу, сыту тӏэкӏу мащӏэу, тӏэкӏу зыгуэр хуримыхъуэурэ ауэдурэ щыта. Россием Хэдгъэхьэри депсалъэ ди ныбжьэгъугъэ щӏалэхэми ещанэ увыпӏэ абдей япэ къыщихьауэ щыта Казан дей. Абдеи Кубок мирэм щӏэжын щӏэ Гудерзирэ.
Абщыгъуэм ну, ну, ди Джамбулат Тедеевыр дэ дызэрыныбжьэгъу, дзэгъусэу зы спортзал тщӏауэ, мыду дзэрырыну куэд тщӏауэ лъэс тӏощӏым щӏигъуауэ дызэрыныбжьэгъу. Мыр зэ ар щӏалэ хъунумэ дегъэплъ а Кубок мирэм щыгъуэ. Мы, ну, къэцӏыхутэкъым иджыри зыми, дэ ди дейм дощӏэ.

Чемпионат Россие Питер щекӏуэкӏам адрей Олимпиадэм отборочнэм къапщтэну судьяхэм трахауэрэ а Псоми ялъэгъуам ясэу. Абщыгъуэми, итӏэ, ауэду щытаращи, ну ди щӏалэгъуалэм мис ар примеру къащтэ хъуну, иджыпсту илъэс пщыкӏуий хъуа нэужькӏэ, илъэс тӏощӏ хъуа нэужькӏэ сборнэм дыхэхуа, мыкӏэ хъуакъым жаӏэу хыфӏадзэр яӏэр ирахьэх, ауэду хъунукъым. Гъунэгъуу уже убгъэдыхьамэ. Адэкӏэ укӏуэн. Нтӏэ, ну, зэщэ травмэми, везение ӏэджи хэлъщ, абыхэм къэувыӏэж хъунукъым. Уэ езыр олимпиадэр щекӏуэкӏам щыгъуэ ущыӏа, Анзор? Псоми тфӏэгъэщӏэгъуэн а Билал ауэду и ӏуэхур зэрыхъуам теухуауэ уэ сыт уи гугъэр? Къэхъуам фэ фегупсысыжауэ езы Билал егупсысыжауэ щыт?
Уэ, вопросышхуэ мауэ къызэрыдгуэӏэну къапщтэмэ, Елэдзэ псори ирахьэх, мыст ӏуэхущ, ауэ Билал къапщтэм и соревнованием хуэхьэзыра. Япэм, япэм адрей олимпиадэ кӏуам хуэхьэзыракъым, япэм, ну, къапщтэмэ, а дыщэ къихьар мыстышхуэу подвигышхуэу дыщэкъым, Дыжьын. дыжьын къихьар, бронзэ къихьар мыстышхуэу жыпӏэ хъунущ, сыт щхьэ жыпӏэмэ, Мы тренировкэ куэдыӏуэ ищӏа, травмэшхуэ иӏа. Мыдэ фӏыуэ сэ бырзори езыри спокойнэу, дыспокойнэу дэ зыми сомнение диӏакъым. Иджыту къапщтэмэ, последне илъэс зытхухым иджыту нэ нэхъ формэ итакъым. Ауэ мо зэбэнари ари зы схваткэкӏэщ а зы цӏыху. Зы цӏыхум хэт ит фӏыуэ йобэныф, араткӏэ хурикъукъым. Мо зауэ зэрыбжесӏэнур. Ну, ошибкэ ищӏа, ошибкэ. Укъэувыӏэж хъунутэкъымэ, мыст хъунутэкъым, ауэ мобы мори еша хуэдэу къыщыхъури, адэкӏэ иджыри жеребьевкэ мыст иӏэт абы. Гугъути, и къару ихъумэж и гугъэу къэувыӏэжа ара къыщыщӏар. Дауэду титул даудиз уимыӏэми, мыстми, ну. Цӏыхур цӏыхущ. Цӏыхур цӏыхущ, ар ара? Абы ауэду хъун и гугъакъым, а зэгупсар, зэгупсар дыщэра, адэкӏэ мыр уже мори ешат къапщтэмэ, абы ар зырат хуэщӏэнур, пэ икӏэ дыдэм дей зым зы атакэ хуэщӏынути, абы ищӏа мыкӏэ, зэман къэнэжамкӏэ хуримыкъужауэ ара? Ауэ, ну, дэри дажи датщӏам абдеи, ну, къэбдеи, мистер Гамидт къыдэлъэӏури хъа ди гъусэу мист жи, дыщысти, сэри кӏий жи, абы иужькӏэ зы, сыхьэт ныкъуэкӏэ жысӏэну сымыщӏэу, с, ну, абдеи жи ди жагъуэ хъуати, ауэду дыщыта, дэ, зи, ну, къапщтэм Билал псоми сборным, ара ди капит, капитан командэри, нэхъыжьу, нэхъ ӏэщӏэла мыстыми бэнакӏуэхэм яхэтри, нэхъ, Нэхъ увереннэу адрейхэр тригъэгушхуэу мыст, ауэдэу яхэтащ, ауэ мис ауэду хъуа абыкӏэ зэи. Зэи. Ну, и насып хэлъ хъунтэкъым олимпиадэми, мис иджыпсту дызопсалъэ, иджыпсту и тренировкэ хуэмурэ щӏидзэжаурэ ещӏ. Зы илъэс ныкъуэ дэкӏмэ, игу, и гугъэщ бэнэну. Зыгуэркӏи зы сабыр зыори къихьрэ хэкӏыжамэ, абы и пӏэ къиувэн дэри димыӏэнкӏэ хъунут, ауэ Иджыри Токио дыщэ къыщихьэмэ, псори щигъэгъупщэжыну.
Къущхьэ Мурадин, уи гугъэ абы и пӏэ иувэфыну?
Абдей, Ар икӏи абынэ нэмыщӏкӏэ нэхъ фӏыӏуэу къэралым диӏэр аращ, Къущхьэ Мурадин, ар икӏи иджыри щӏалэ, Зыр мыхъум зыр кӏуэу а тӏур диӏэмэ, дыдэщ абы и тӏэкӏу иджыри хуей, иджыри тӏэкӏу мащӏэу, иджыри хигъахъуэм ари япэ, а тырку абы бэнам, чемпион хъуам, щӏалэгъуалэмкӏэ до двадцати лет чемпионат мира мыстым щекӏуэкӏам, Турцэм щекӏуам а Мурадин текӏуауэ щыта зи Турцэ. Ну, къапщтэмэ, Психологически мыстхэмкӏи текӏуэфыну ауэдэ мыст иӏэщ. Деплъын дыщогугъ, дыщогугъ ари зыкъызэкъуихыну мис мы илъэсым, илъэситӏ-щы къыхуэнам. Иджыри зы щӏалэ диӏэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу, Зэкӏуий Анзор жери. Уэ узэреплъыр сщӏэкъым, Анзор, ауэ сэ тӏэкӏу абы и бэнэкӏэр Джэду Ӏэниуар и бэнэкӏэм езгъэщхьу къысщохъур. Уэ узэреплъымкӏэ, бэнэныр хыфӏимыдзэжу щытмэ, ӏуэхум пэжу бгъэдыхьу щытмэ, зыгуэр хузэфӏэкӏыну, лъагапӏэ гуэрхэм нэсыфыну къыпщыхъурэ Анзор?
Атӏэ, хыфӏимыдзэмэ, ну, ари дахэу мэбанэ, дэгъуэу мэбанэ, иджыри щӏалэ, ну, иӏэ. Ахуэдэу зэрыбанэ ошибки езыми ещӏ, езыри мыст мэхъу, ауэ ауэдэу, ауэдэу, ауэдэу открыту мыбэнамэ, ауэдуи бэнэкӏи зыхуэгъэщӏэнутэкъым. Ара, ауэдэу иджы тӏэкӏу, опыт тӏэкӏу игъуэту щытмэ, ну, ара, хыфӏимыдзу, зэрыкӏуэм хуэдэу кӏуэмэ, ари Алыхьым жиӏэмэ, ну, результат хъарзынэ къигъэлъэгъуэну дыщогугъ. Абы и. Адыгэхэм почерк жи диӏэу хъуа ну, къапщтэмэ, ди мыбдейхэр иджыпсту Урысейм, Дагъыстанми, Осетинми я дэ дыдейхэр нэхъ нэхъ дахэу, нэхъ ябэрэу, бросокхэр ящӏу, нэхъ нэхъ, дауэ зэрыпс, нэхъ разнообразну зыкъагъэлъагъуэ хъуа къапщтэмэ, адрей лъэпкъхэми, зы здэуэршэрхэм псоми жаӏэ къапщтэм. Ну мис.

Хьэжрэтымкӏэ щыщ Шыбзыхъуэхэ я зэкъуэшитӏыр япхуэдэ къэпсу я ӏуэху бгъэдыхьэкӏэр уигу ирихьрэ? Адэкӏэ зыгуэр къахьыфыну, зыгуэр яхузэфӏэкӏыну къыпщыхъурэ абыхэми?
Яхузэфӏэкӏынущ, Тхьэм жиӏэм нэхъри. Къуэш нэхъыжьыӏуэм иджыпсту нэгъабэ Европэ къихьащ, зы нэхъыжьыӏуэм иджыпсту дунейм ещанэ хъуа, ар иджыри Мис сэ щӏалэгъуалэ сборым иджыри зы илъэскӏэ хэтым иджыри щӏалэщ. Аращи, ну, къагъэлъэгъуэну ар, дыщогугъ абыхэми. Дэ дэнкӏэ щыӏэми, адыгэ щӏалэхэр, мис Ставрополькӏэ щыӏэми, Черкесск щыӏэми псори сборым къокӏуэлӏэжри, дэ зыри зыхэддзкъым псори ди дей къапщтэмэ, адыгэ щызогъэтри, адрей лъэпкъхэри, ну, ди дейм хуэдэу зы унагъуэу дызэдэпсэур къапщтэмэ. Унэм зэрыщымыӏэр нэхъыбэ абы дэдагъэхьэм нэхъыбэ сыт? Унэм щӏыс сабийхьэм нэхърэ ар нэхъыбэрэ долъагъу. Дауикӏ, гъэсакӏуэ хъун ипэкӏэ иджыри уэ езыр убэнащ. Сэ сытӏощӏрэ щы сыхъу, тӏощӏрэ плӏы хъуху, къэзгъэна тренерскэ лэжьыгъэм. Ну, адэкӏэ сыбэнэфынуи, ну, иджыри щӏэздзэ къудейуэ къапщтэмэ арат. Мыбыкӏэ къыщезгъажьэри, Украинэмкӏэ сыщыӏа абыкӏи Европэ, мирхэм сыбанэу къэзгъэзэжри, мыбыкӏи чемпионат Россием сыбэна. Ну, а зэманым тӏэ къызэрыхуисыну, ну, тренер, сборнэм тренер хэту, мыдэкӏэ, ну, щӏэгъэкъуэн. Россие сэ япэ увыпӏэ къэсхьауэ мир, дунейр щызогъэтри, Европи, Международный турнири сыщымыкӏуауэ къэхъуа.

Илъэситӏкӏэ умыбэнауэ, ар кӏыт, сегупсысри, ну щӏэбдзэжыну хъуну гугъут уже ар. Мыстым сэри травмэ зыкъом сиӏати, тренерскэ работэм щӏалэу переходить сщӏа хъуа. Аращ зэрыхъуар, зэрызгъэзэжа хъуар.
Атӏэ, лъандэрэ зэман куэд, илъэс куэд щӏауэ мис моду гъэсакӏуэу улажьэрэ, Анзор?
Илъэс пщыкӏуз хъуауэ иджы щӏалэгъуалэмкӏэ тренер нэхъыжьу солажьэ Урысейм. Ну, илъэс Тутищ и год лъандэрэ солажьэ тренер. Мис мы дызыхуэкӏуэ илъэс ныкъуэм мазэ бжыгъэхэм жытӏэн, иджыри зэхьэзэхуэ гуэр фыкӏуэн хуейуэ зы щӏыпӏэ фи къару къыщывгъэлъэгъуэн хуейуэ щыт?
Щӏалэгъуалэмкӏэ сэ иджысту зы, ну, къэрал зэхьэзахуэ езгъэкӏуэкӏа иджыри, ну, къапщтэмэ, мы гъэр духа, и кӏэм нэдгъэса хуэдэу щытщ, иджысту етӏанэгъэ балигъхэмкӏэ Ярыгинский турнир, итӏанэ мис мы борьбамкӏэ отборочныйхэр, командэр щӏэрыщӏэу формировать щӏыжын хуей, абы и лэжьыгъэшхуэ иджыри къытпэщылъщ. Мы гъэм я ныбжькӏэ. Щӏалэгъуалэ мис илъэс пщыкӏуийм щӏигъуахьэр, ар балигъымкӏэ нэхъ нэхъыщхьэмкӏэ хэдгъэкӏыу, мыдкӏэ иджыри Урысейм нэхъ щӏалэ нэхъ къыхэжаныкӏа нэхъыфӏ, нэхъ дызыщыгугъыгъа къыхэтшыу, ар уже дгъэхьэзырыну етӏанэгъэ. Къапщтэмэ, ара илъэс къэси зэрыкӏуэр. Языныкъуэхэр адэкӏэ догъакӏуэри, икӏи набирать тщӏыурэ апхуэдэурэ лэжьыгъэшхуэ екӏуэкӏ къапщтэмэ дыдейкӏэ. Проходимостышхуэ иӏэщ. Мыдкӏэ иджыпсту, ну, сыхуей пщӏыну, мис иджыпсту Адыгейм дыщыӏа, Аниуари Билали кърагъэблагъэри, турнирышхуэ екӏуэкӏа дзюдомкӏэ я глава Мижъытми ину, мис мы къекӏуэкӏахэм вольнэ борьба ауэду яӏэкъым, школэ зыт яӏэкъым, зытӏым арат, абы теухуауэ абдей иджыпсту етӏанэгъэ абыи зы школэ къызыӏутхыну ди гугъэщ. Вольнэ борьбамкӏэ Адыгейм ауэдэ мурад диӏэщ, исту къэзэжым. Ну, абыхэм езыхьэри хуейщ яфӏэфӏу щытщи, ну, ари псори тщӏын, дадэӏэпыкъу къыдзэгъусу къапщтэмэ, ауэ мис ауэдэ мурадхэри диӏэщ исту. Спортсмен къэсыхукӏэ упщӏэр епт хъуну хъунщ. Спортсменхэр илъэсым и нэхъыбэр адэмкӏэ, адкӏэ-мыдкӏэхэмкӏэ къыщакӏухьурэ сытурэ я унагъуэр ямылъагъуурэ макӏуэ. Уэри къызэрызгурыӏуэмкӏи, илъэсым махуэ куэд Мэзкуукӏэ, нэгъуэщӏ къалэ сытхэмкӏэ щыбогъакӏуэ, сборнэм уригъусэу, фи, уи унагъуэр гугъу ехькъэ укъамылъагъурэ? Си унагъуэр сэри уже ауэду есай, ауэду щытыну фӏэкӏи ящӏэкъым, къапщтэмэ, ну гугъу йохь, ауэ, ну, сэри хъыджэбз цӏыкӏуитӏыр исту Москва мы гъэм школа олимпийского резерва абы щӏэсщ художественнэ гимнастикэмкӏи, Ахэри уже щӏадзауэ сэ схуэдэу, сэ схущӏыхьэм де ахэр, ахэри уже йоджэ пщхьэщхьэм сыхьэтибгъу, сыхьэтипщӏ щыхъукӏэ тренировкэ ящӏу къэкӏуэжа хуэдэу щытщи, езыхьэри спортым хэтщи, сабийхьэми къагуроӏуэ дэри нэхъ дызэгуроӏуэ. Ну, ара лэжьыгъэ, дэ лэжьыгъэ къыхэтхар ара нэгъуэщӏу, нэгъуэщӏу успехи уиӏэну унэм удэсыжкӏэ Унагъуэм ухэсу ущыскӏэ хъунукъым, пэжу уахэмыту телефонкӏэ тренировкэ пхуегъэщӏынукъым, икӏи пхуэгъэхьэзырыну икӏи пхуэхъунукъым ар. Ара ну зыгуэркӏи зыр. Зэрыхъукӏэ зэхудогъакӏуэ унагъуэри, сэ сщӏэрэ, ну, мыст мыхъуу. Къатемыхьэлъэу зэрыхъукӏэ, сэ сщӏэрэ истум абыкӏэ нэхъ Москвакӏэ щыӏэу щыӏащ щытщ унагъуэри нэхъ щызолъагъу иджыпсту нэхъ. Зыгуэрхэм уехъуапсэу зыгуэрхэр къохъулӏэну ухуейуэ, ауэдэ хъуэпсапӏэ зыгуэр уиӏэ, Анзор. Ну, дэ сэ къапщтэмэ, сыла лэжьыгъэ дехъуапсэу диӏэр? Олимпиадэм дыщэ медаль нэхъыбэу мис ди республикэм диӏэну сыхуей ара сызыхуейр ди лэжьыгъэр къыдэхъулӏэу дыкӏуэну, ара къапщтэмэ ну унагъуэкӏэ ди адэ-анэ тхуэузыншэщ ну унагъуэкӏэ псои тэмэм Алыхьым и шыкуркӏэ мыкӏэ лэжьыгъэм лэжьыгъэ фӏыуи плъагъумкӏэ долажьэ ну гугъу дехьми къэткӏухьми лэжьыгъэ фӏыуи щыплъагъум дей ущыдихьэхым дей гугъуехьри ауэду зыхэпщӏэм абы теухуауи Ну, лэжьыгъэм теухуауэ дызыхуейр ара? Ну, мы гъэми дыщэ диӏэну дыгугъалэ, дыщит адрей Лондони диӏэну ауэдэу мысту щыта, мис къакӏуэм Токио иджы, догугъэ абы диӏэну. Ара, ну, къапщтэмэ, мис мы нэхъ гъунэгъуу, нэхъ мысту тщӏы, диӏэмэ арат жыхуэсӏэр ара? Абы сэ сызыхуейр щыӏэ, мис мы. Мис мы спортым къапщтэмэ, иджыпсту ди республикэм, республикищри, мыр дыдей жаӏэу, псоми мыр мобыхьэм ей жамыӏэу объединить ищӏа. Ну, ди республик... Ануар сымэ жыхуэпӏэр. Ануар сымэ, мис Олимпиадэ екӏуэкӏам наӏуэу игъэлъэгъуа мис республикищым ищӏа. Ну, республикхэр щызогъэтри зэры-Россия псо ищӏа къапщтэмэ, Мис Ануар банэри къикӏыжа нэужькӏэ, ар иджыри допинг контроль исти сыхьэтитӏрэ ныкъуэкӏэ яӏыгъа. Абы прессу щыӏауэ лъэпкъыр зэбгрымыкӏыжу къежьа абы. Ну, сэ абдес щыта, адэ дыщэ къэзыхьахэм ауэдэ, мыстеӏакъым жысӏэурэ апхуэдизкӏэ мысту щыта дыкъацӏыхуу мысту. Иджы мис къыздэкӏуэжам, мис зы махуэ Хьэбэз дыщыӏа, Адыгейм дыщыӏа. Ну, мор, ну, зыуэ, как бы, абы ди лъэпкъхьэр нэхъ моуэ объединить ищӏу мысту хъуауэ къысщохъу, сщхьа жыпӏэмэ. Ну, абыкӏи къапщтэмэ, мис Хьэпсырокъуэ Назир мыгъуэ мыбы лэжьыгъэшхуэ илъэсипщӏ ипэкӏэ щигъэкӏуэкӏауэ щыта, вольнэ борьбам ирехъу, дзюдом ирехъу, абыи къапщтэмэ, мобыкӏэ дыкӏуэжамэ, ну, абыхьэми дэ ди республикэм вклад ящӏа. Къыддэӏэпыкъуаи, Адыгеймкӏэ Назир мыгъуэм и къуэр Мурат сенатору щыӏэщ иджыри ди щӏалэхэми къадэӏэпыкъу къэмысти щыӏэкъым. Ну, спортым къапщтэмэ, дэ мис зыри зыхэддзым. Зэкӏэлъыкӏуэу мокӏэ дыкӏуэу, ауэдэурэ докӏуэкӏ, ну, ара зэрыбжесӏэнур. Нэхъыбэ спортым щӏалэгъуалэ заниматься ящӏу мыстым нэхъ сэ сщӏэр нэхъ узыншэу къэхъуну. Акъылкӏи ӏэпкълъэпкъкӏи сыт хуэдэ лъэныкъуэкӏи ара сэ сщӏыну сызыхуейр. Сызытепсэхэр мис мысту къекӏуэкӏ, мыстым къегъэлъэгъуа, мис дэ абы дыкъыщыкӏуэжам ауэдэ цӏыху зэхуэсу мысту Къыджаӏэурэ къав зы жыхуэвмыгъэс хуэдиӏуэ хъуну жаӏэурэ цӏыхухэм зы ну зэрыжаӏари дощӏэ, ауэду зэрыщытам хуэдэу укъыдыхьэжыфтэкъым абы машинэ мыстышхуи щыӏат. Абдей дыщыщыӏэм ну ауэдэ мысти тщӏакъым, ауэ телефонкӏэ щытлъэгъуа Аниуари илъэгъуа мыбдей къыщекӏуэкӏыр, ну цӏыхушхуэ зэхуэсауэ еплъу сыту, ну абыи тӏэкӏу. Атикат ищӏми сытми ну сигъэгушхуэу моуэ сэ сщӏэрэ. Ну унэм щыбанэ модэ зоӏэ, ну поддержка ощущать ищӏа фэр иджей болеть фӏыщӏ птежу абыхэми ӏэджи иӏыгъщ. Цӏыхум гугъу щехьым дей спортыр гугъущ, большой спортыр, тем более аудиз Аудиз килограмм бжыгъэ щызыхигъэху аудиз тренировкэ махуэм цӏыху обычнэ нормальнэ цӏыхум ди спортсмен ведущэхэм ящӏ тренировкэр махуэм ящӏэр тхьэмахуэм яхуэщӏынукъым. Абы ну сэ безумно хьэлъэщ ар махуэ къэс щыуиӏэм уэду через ну преодолевать ящӏыр ящӏыр ауду гугъу щехьым дей ауди цӏыху и ужь къитыр болеть зыщӏыр щищӏэм дей а гугъуехьри нэхъ тыншу ящхьэщокӏыр. Ящхьэщокӏри нэхъ трегъэгушхуэ абы ӏэджи иӏыгъщ. Ауэ зыри зыми къыфӏэмыӏуэху, зыри мыст ямыщӏи, езым и щхьэ мыст щищӏым дей, и гугъу щехьым дей, мыбы Тхьэр зэи схуэрэ жиӏэу хыфӏидзэжынкӏэ хъуну, ара абы ӏэджи иӏыгъщ.
Анзор иджыри мис модэ ехъулӏэныгъэ куэд фиӏэу ахэр ди щхьэусыгъуэу дызэхуэзэну Тхьэм жиӏэ, Тхьэм адэкӏи ӏуэху фызыпэрытхэр къывигъэхъулӏэ. Нобэ къыдэплъауэ хъуами, узыншэу фыщыт, жызоӏэ фӏыкӏэ дызэхузэ.